anyị azakwala nke wụ mbala ụtụtụ taa ee eh? ụtụtụ mmụọ nwa agbọghọ atịkọgolo ọkpa nọdụ na-apị fon nka na-ekwu aka bụ molu mama ọ mụ ka ị na-agwa mba onwe m ka m na-agwa o nwe onye ọzọ nọ ebe a mgbe ịfụnanya i nwerọ ihe ị ya-alụ n'ụtụtụ a nụ ụtụtụ mmụọ ị tịkọ ọkpa na-apị fon ee mama keezi ka ị ga-esi na-ekwu ụdị ihe a ee ọ na ụmụazị ntata nọchara ya ọrọ ha na-aza mbala ọrọ chidera na nkechi bụ ihe na-aza mbala oo madam ihe ị gafego ịza mbala be nna gị ee ị gafego ịza mbala be nna gị ka m na-ajụ gị o nwe nwatakịrị ị kpọtara odibo ebe a ọ sị na ụmụazị a gara aza ee eh? o nwe onye ị kpọtara odibo ebe a ma o nwerọ onye m kpọtara odibo mana ị na-ekwuzi nnọọ ọ dịka ka na o nwerọ ihe m na-alụ n'ụlọ a kemgbe m batara n'ụlọ anụnwa mụnwa na-esi nri ee eh? ọrọ mụnwa na-esi nri onye ọbụla na-eli ụbọsị krismas anọgide m na kichin na-esi nri apụrọ m apụ bido n'ụtụtụ wee luo n'abalị na-esipụ na-esi na-esipụ na-esi ị na-ekwuzi nnọọ ka o nwerọ ihe m na-alụ mama alaikrọkwa m ụdị ihe a negodu ka i si agwa m okwu n'iru ụmụazị m tọchara atọ o ị na-atụ n'anya onye mụtago agbọghọ dị ka gị ị na-atụ anya ka m ka na-aba kichin ọ wụrụ na i sirọ nri kedu onye ga-esi mụnwa mụtago agbọghọ dị ka gị ka ya na-aba kichin mba nụ anarọ eme ya eme onwunye ị nọdụ m bịa baalụ gị kichin m bachalụ gị kichin sichaalụ gị nri m bufutelu gị ọ ihe ị ya-eme ka ị kwesịrị ime bịa ịfụnanya akpasịkwala m iwe akpasịkwala m iwe n'ụtụtụ a bulie onwe gị kunie ebe a ka i je zaa mbala ị zacha mbala i je sie nri na-anụ ihe m na-agwa gị nkechi na-asa afele e, e, e, chidera na-agbagote mmili enu jee ka i je mee ihe i kwesịrị ime na ọ bụrọ mgbe ọbụla ị na-eche ụmụazị anụnwa na ha emere ịma mme sọsọ ofu nri ị na-esi nri nwa dịnụ mama

kemgbe ị bata n'ụlọ anụnwa ụmụazị ihe na-eje ozi ee ị na-esi nri ọ ihe i kwesịrị ime ọ ihe i kwesịrị ime ọ gịnwa ada jee zaa mbala jee zaa mbala ị zacha ya i je sie nri onye ọwụla ga-eli ị na-anụ ihe m na-agwa gị ebe a wụ be m ihe m kwu wụ ihe ị ga-eme mgbe ị nalụ be nke gị i mewe ka o si gụ gị i mewe ka o si masị gị mana kịta ị ka nọ ebe a nke m kwu wụ ihe ị ga-eme ị na-anụ ihe m na-agwa gị akpasịkwana m iwe n'ụtụtụ mmụọ anụnwa ka m gbagochie pụta ka mbala a ka dị etu ọ dị ke nnọọ ụdị ihe bụ ihe a eh? ihe niile na eh, ka m mee nnọọ ka m mee nnọọ si ebe a pụọ mkpa mkpali abatawago eh? ke ụdị